muzipani mumakhala ana osowa zochita amafuna relevance kwa akuluakulu koma alibe peji utm mcp dpp udf aliko ana otere chimene amachita amapita kwa bwana amamuuza kuti ine ndi mwini wake wa malawi voice ine ndi mwini wake wa malawi 24 bakili tv sapitwa online koma zona zake ndi makape bakili tv yakumana nawo ana otere ku mcp analiko anthu amene amatipatsa ma information same applies utm dpp udf after elections anyamata a utm mcp anabisala anyamata a dpp anabwera poyera ndikumatipempha kuti timafuna kuti tichite adi ngati admin ndiye tinawafunsa kuti ndi chifukwa chani mukufuna kupangidwa adi ngati admin you are not part of bmtv chifukwa ndinene motsindika pano bakili muluzi tv a mcp amaifuna a dpp same applies utm takhala tikulandira ma offers kuchokera even kwa president chakwera richard chimwendo banda utm tinalandira ma offers dpp zosachita kufunsa mupite ku zodiak mukapeza kuti azodiak times tv mapeji onse aja amalumikizana ndi anthu but those people has never claimed kunena kuti ife ndi a zodiak koma tiana timeneti tosowa chochita ana amene akufuna relevance kwa akuluakulu akupanga claim kuti ayi ine ndi wa bakili tv next time ana amenewa akapitiriza ndidzabwera pano ndikunena chimodzi chimodzi chimodzi chimodzi one by one ndidzakhala ndikusanthula chifukwa ngakhale mabwana awo mabwana awo ifeyo tikapanda kuyankha foni amalira abwana tiyankheni foni abwana tiyankheni foni ife si anthu wamba nde ana ena ake akutumidwa ukowo akutumidwa amene wawatumayo wabisala ndiye akutumidwa akubwera poyera sakudziwa kuti bakili muluzi tv ndi chani ndiye tikunena kuti mabwana anuwo zinsinsi zawo tasunga ndifeyo mukachita masewera ndidzabwera pano chimodzi chimodzi amene wabisala kuseri kwayo- kwakoyo amene akubwereka galimotoyo i will expose him chifukwa ndi dobadoba wa ine ameneyu ndi mwana so ngati wabisala, ife tamuona ndiye tikunena kuti one day i will come here and explain one by one if you continue and let me clarify here nkhondoyi munayamba nokha makadeti makadeti amene mwayamba nkhondo imeneyi you have been claiming kuti inuyo ndi a bakili tv you are not bakili tv munamudyera Mutharika ndalama mwakhala mukuwadyera kwa akulu a dpp ndalama you are claiming to be bakili tv kodi inuyo ndi ine amene amafuna mnzake ndani ine sindimafuna inu you have nothing to offer for me ineyo i am the owner of bakili tv and inuyo mumafuna ine ine sindimafuna inu you are useless people chimene mmachita ndi relevance kwa akuluakuluwo kupita kwa akuluakuluwo akudziweni ineyo akuluakuluwo amandifuna ineyo so nkhondo mwayambayi tiyeni tipitirize muyese kupanga chipani chanu tione ngati anthu ngati mulidi kuti muli ndi mphamvu mupange chipani chanu tione ngati anthu atakutsateni tipereke chenjezo anyamata osowa zochita tapangani create mapeji muwakulitse mapeji anuwo then muzipita kwa mabwanawo muziwauza kuti ine ndi wakuti wakuti you don't claim other people's page that we don't know each other this is rubbish
pitani kwina kwake mukapange chipani chanu imva i am not blaming the person amene anaima pa galimoto ndikumachita live video chifukwa sindikumudziwa but i know kuti there is a guy behind amene wabwereka galimotoyo anamubwereka kapena galimoto that guy i need him chifukwa ameneyo ndili naye nkhani ndikufuna ndinene chimodzi chimodzi tokhudza iyeyo ndi mabwana ake i'm not stupid by the way i have been quiet for so so long koma nkhondo imene mwayambayi I will not sit down and watch it. Iwe ndo ifana foila kwambiri. Chifukwa ukupanga claim chinthu chimene si chako. Do you know Bakili TV? No. Have you worked there? No. So why are you claiming that? Why are you hating me so much? So I, I, I want to tell you this for the last time. Ubwepoera. Ndikufuna iweyo.